B'fhéidir, ag amharc ar an teideal atá ar an chaint seo, is ionann cúngú ceart agus cealú ceart nó cearta moillithe, cearta séanta. Goidé a chiallaíonn sin daoibh ar fad nó bhfuil sampla ar leith a fheiceann sibhse atá láidir ag an am seo agus rachaidh mé fríd an phainéal ar fad, tosóidh mé, Eoghan, leatsa, goidé an sampla is mó de sin a fheiceann tusa? Sílim féin b'fhéidir leis an Acht Teanga is Féiniúlacht, I mean tá sé sin againn le os cionn is trí bhliana anois agus dúradh go, dúradh linn go mbeidh agus go bhfuil an Ghaeilge ar comhchéim leis an Bhéarla mar theanga oifigiúil an Stáit seo ach, Go fóill níl aon impleachtaí de seo feicthe againn sa ghnáthshaol. I mean, maidir leis an feachtas in Ollscoil na Banríona, cuireadh gach rud ar an méar fada, dúradh linn go bhfuil orainn fanacht ar cheapadh an Choimisinéir Teanga agus rudaí ar nós sin. So, an chiall de sin ná go bhfuil srian nó smál déanta ar chearta daonna s'againn. Tá maith.
Fionnuala, goidé'n sampla a chífeása nó a fheiceann tú in do chuid oibre féin? I suppose an rud a ritheann liom maidir leis an mana sin ná ní thugann duine ar bith cearta dúinn, glacann muid cearta agus go fiú aige sin you know tá na córais caipitleacha coilíneacha seo, tá siad réamhshocraithe sa dóigh is nach bhfuil cearta againn agus tá siad ag iarraidh i gcónaí cineál bua a bhaint asainn em tríd gan cearta bheith ann agus go fiú nuair a fhaigheann muid cearta like cad is fiú leis sin? an rud atá ann ná caithfidh muid i gcónaí a bheith ag cosaint agus ag troid ar son na cearta sin. Sampla eile a thabhairt ná maidir le cearta ginmhillte anseo, like go fiú, tháinig an dlí isteach ach bhí seo ag deireadh fiche a naoi déag agus ní raibh Robin Swann toilteanach ginmhilleadh a thabhairt isteach agus seo i rith na paindéime agus go fóill anois tá deacrachtaí ann ag mná ag iarraidh leigheas ginmhillte a fháil sa tír seo mar gheall ar an phaindéim, cineál chlis an ghluaiseacht ginmhillte anseo, so níl daoine really chomh gníomhach céanna, so níl na cearta ann, cé go bhfuil an dlí ann, níl na cearta againn. Ní leanann sé ar aghaidh ón dlí. Sin é, yeah. A Sheáin, duit féin, an cúngú ceart nó an séanadh ar cheart, goidé an ceart is mó nó is feiceálaí a fheiceann tú féin?
Mothaím gur ionann an dá rud agus go fiú gur like an moilliú an masla níos mó mar an leithscéal atá ag cumhacht ná in amanna nach bhfuil siad ar eolas ach nuair a cuirtear ar eolas iad agus go fóill tá an moilliú ag dul ar aghaidh agus go fóill tá an bac ag dul ar aghaidh. Taispeánann sin fíor cumhacht duit, taispeánann sin fíor meon an chumhacht duit gur tactic é agus go bhfuil siad ag iarraidh stop, go bhfuil siad ag iarraidh am a úsaid chun stop a chur le cearta agus caithfidh muidne seilbh a ghlacadh ar am, ar am cúrsa s'againn féin. Sin an rud a theagasc Inez McCormack, cuid de na feachtais seo agus PPR dúinne i gcónaí nuair a bhímid ag eagrú le

chun ár gcearta a bhrú chun tosaigh agus sin sórt an nasc a fheicim idir an dá rud. Mothaím gurb é an moilliú, an masla níos mó. Sílim gur sin rud a bheas b'fhéidir ag reáchtáil fríd na cainte seo ná go gcaithfidh daoine, an pobal, sórt gníomhú iad féin mar nach bhfuil duine ar bith eile chun an. tacaíocht sin a thabhairt. Nuala, duit féin i láthair na huaire caidé an cúngú ceart nó an moilliú is mó a fheiceann tú féin nó is mó atá ag cur as? Am, Sílim, bhuel, tacaím le gach rud atá ráite go dtí seo but am sílim mar a dúirt Seán gur straitéis é atá ag na daoine atá i gcumhacht, like buailfidh muid é síos an bóthar. Bhí mé ag caint inné faoin Bille Legacy, The Legacy Bill anseo, agus bhí mé ag suí taobh le duine a chaill a chaill mac agus tá siad a rá, bhí sí 80 bliain d'aois agus tá siad ar lorg an fhírinne faoi caidé a tharla dá gclann agus na himpleachtaí atá aige sin ar an phobal, orthu féin, ar na glúntaí atá ina dhiaidh sin. Tá siad. ag bualadh sin síos an bóthar ag súil agus go bhfaighidh an bhean bás gan an fhírinne bhuel do chuid daoine but an rud atá an taithí atá againn gheobhaidh an bhean sin bás tá siad sin ag súil tá an chumhacht ag súil le go go gheobhaidh sin go bhfaighidh sin bás léi but an rud nach dtuigeann siad ná go bhfuil pobal s'againne tiomanta ó thaobh an fhírinne de tiomanta ó thaobh cumhacht s'againne féin, tuigeann muid an chumhacht atá againn mar phobal agus nach bhfaighidh sin bás leis an ghlúin a chuaigh fríd an uafás sin agus go bhfuil na himpleachtaí sin go fóill beo ionainn féin. Ó thaobh an chineál oibre atá á dhéanamh agamsa, an rud is mó a sheasann amach dom ná tá grúpa, óg againne, tá muid ag obair leo, daoine óga, aois 16, móide ach really it's 14-15, teifigh a thagann anseo atá an ceart acu oideachas foirmeálta a fháil i scoileanna le tacaíocht cheart le go mbeadh siad ábalta saol a chruthú daofa féin, gairm a chruthú daofa féin but níl na tacaíochtaí á gcur ar fáil daofa. Tá siad a rá no. Tá tusa 16, Tá an Roinn Oideachais ag rá ní bhaineann sin linn. Tá an Roinn Eacnamaíochta ag rá bhuel ní bhaineann sin linn really, tá áiteachaí a dtig leo a dhul but níl na tacaíochtaí teanga, níl Béarla ar a dtoil acu agus tá siad really ag iarraidh Béarla a fhoghlaim. le gur féidir leo oideachas a fháil but tá siad sin ag rá oh but is féidir leat dul sa treo seo, tacaíochtaí beaga anseo agus ansiúd ach tá na páistí sin fágtha ar lár, cuid acu anseo gan tuismitheoir, gan caomhnóir so sílim cúngú ceart nó moilliú ceart is iomlán neamhaird déanta ar chearta an duine sin. Luaigh sibh ansin b'fhéidir an moilliú go gcaithfidh an pobal é a thabhairt orthu féin. An raibh rud ar leith a spreag sibh uilig chun gnímh? raibh sé sa dream mar a deir siad nó an raibh gníomh ar leith gur dhúirt sibh caithfidh mise dul leis an fheachtas seo nó tá seart leis an an raibh an b'é an easpa comharthaí dátheangach insan ollscoil a rinn duitse nó an raibh an cleachtadh sin agatsa dul siar roimhe sin? Domhsa an spreagadh is mó a bhí agam ná an Gaeloideachas ar dtús báire so ní amháin gur d'fhoghlaim mé gach rud atá ar eolas agam tríd mheán na Gaeilge ach freisin d'fhoghlaim mé na bunluachanna is na tréitheanna a thagann le bheith i mo Ghael agus is é sin an feachtasaíocht, ag iarraidh troid faoi choinne níos mó freisin, na cumainn óige like sna háiteanna sin, sin an áit a bhfuair mé oideachas neamhfhoirmeálta, oideachas polaitiúil, cén dóigh a n-oibríonn an domhan thart orm.

15 mbliana d'aois nuair a tharla sé sin agus ina dhiaidh sin sa darna leath déag bhí mé páirteach mar oibrí óige so bhí an cineál eispéiris agam den dhá ról éagsúil agus sílim b'fhéidir sa darna ceann bhí sé feicthe agam an obair a bhí curtha isteach ag an ghlúin romham chun na deiseanna sin a thabhairt dúinn so na hoibrithe óige agus eile a bhí agam agus mé ag fás aníos agus sílim go spreagann sin mé freisin go bhfuil mise in ann an ról céanna sin a bheith páirteach i saol, an chéad ghlúin eile, na daoine óga a bhíonn mise ag obair leis, Cumann Óige agus eile. feiceann daoine go bhfuil sampla ansin agus is féidir tógáil air sin. Fionnuala, an raibh gníomh ar leith, nó an raibh rud ar leith a spreag tusa chun chun dul leis an fheachtas? Ceart nó tá fhios againn tá go leor daoine agus ní ní smaoitíonn siad air, tarlaíonn rudaí agus ní thugann siad aird dó ach an raibh rud ar leith a chuir tusa insa treo sin? cosúil uainn, like d'fhreastail mise ar an Ghaeloideachas chomh maith so bhí an cineál, an ghné feachtasaíochta sin i gcónaí ann. Is cuimhin liom nuair a bhí mise sa darna bhliain bhí agóid againn, dhá mhíle is a sé, thíos go Cearnóg na Scríbhneoirí em agus sin an chéad uair a chuala mé fadúda Acht Gaeilge agus ansin bliain ina dhiaidh sin bhí slad eile déanta ar an Phailistín agus em Bhí teicneoir eolaíochta thuas sa scoil Mohammed agus is as an Phailistín eisean agus ghlac sé muid isteach le tionól a dhéanamh agus mhínigh sé an cás dúinn agus so i gcónaí bhí rudaí beaga cosúil leis sin ann taobh istigh den scoil em but chuaigh mise go Gaillimh don ollscoil em an chéad dul síos agus em bhí sin 2012 agus ag deireadh mí Dheireadh Fómhair ansin fuair Savita Halappanavar bás bhí sí ag cailleadh an leanbh agus ní raibh siad toilteanach ginmhilleadh a thabhairt di agus fuair sí sepsis agus fuair sí bás dá dheasca. Agus is cuimhin liom like bhí cuid mhór gníomhaíochtaí ann ag an am sin agus ag an am céanna bhí Misneach tosaithe thíos i nGaillimh agus na daoine a bhí ag dul chuig na na vigil agus na hagóidí maidir le ginmhilleadh bhí siad like bainteach le Misneach chomh maith. So bhí pobal breá ann thíos ansin a bhí cosúil leis an an pobal seo agus just uaidh shin just bhí mé bainteach i cibé feachtas a bhí ag dul ar aghaidh a bhí in aice liom agus ar shíl mé a bhí spás ann le hathrú a dhéanamh.
Duitse féin an raibh rud inteacht ar leith a chuir tusa, tá a fhios againn go go leor plé agat ó thaobh cúrsaí timpeallachta agus ag iarraidh rudaí a chaomhnú agus a thógáil don don ghlúin óg ach an raibh rud roimhe sin a chuir tusa ina threo. Ó tá mise ar comhaois le Eoin, bhí mise ar an chéad bhí mise 15 so bhí droch campaign agam. Nó, bhí mé ag smaoineamh seo aréir chomh maith, i bhfírinne, ag cuimhniú siar, ceann de na príomhrudaí a chuaigh i ngleic go mór liomsa ná mo theaghlach féin agus is cuimhin liom a bheith ag bualadh ar na doirsí ag bailiú airgid don Green Cross nuair a bhí mé like déarfainn go raibh mé sé nó seacht, b'fhéidir níos lú arís, bualadh ar na doirsí seo lá i ndiaidh lae ag bailiú airgid agus níor thuig mé cad tuige a raibh mé ansin is cuimhin liom cur na ceisteanna, Mamaí cad tuige a bhfuil muid ag bailiú an airgid seo agus í a rá liom bhuel sin do d'uncail agus d'aintín agus na teaghlaigh uilig atá i bpríosún. agus na rudaí beaga sin a tharlaíonn sa tsaol agus na ceisteanna beaga ag titim amach as agus go bhfuil na daoine seo, na laochraí seo thart ort le freagraí a thabhairt. Sin an sórt stuif a chruthaíonn meon ionamsa a bheith ag dul i mbun gnímh agus ansin rinneadh biseach ar sin thar na blianta, leithéidí Brendy Ó Fiaich agus Fergus O'Hare insa scoil agus a leithéidí Inez McCormack agus daoine eile a bhí, agus achan duine a mbíonn tú leo, ar an, ag taisteal an, a bhóthair, cuireann siadsan biseach ar, ar, ar an, an méid a déanann tú agus déanann tú iarracht a bheith ag foghlaim uathu agus, agus rudaí a dhéanamh in ómós dóibh. yeah, tógáil ó, ó, ó chineál ó fheachtas go feachtas fiú, tá sibh ag foghlaim agus a, a tógáil. Agus an dtéann nó an raibh tionchar ar leith an, an é cineál, tá an Gaeloideachas iontach láidir anseo mar théama mar Ní raibh a fhios agat, b'fhéidir, go raibh tú chomh maith ar achtais an chéad uair gur tugadh sibh i lár an ruda i gceart? Bhí muidinne ag magadh, an turas scoile a bhí againne ná ag dul ag agoidíocht agus is cuimhin liom ag dul síos go dtí an Roinn Oideachais i mBeannachar agus sin, shíl muid go raibh muid ag dul, bhí muid ar bís le dul ar turas bus agus sin an áit a raibh muid. But no, na daoine a thug oideachas s'againne dúinn, Is laochra iad do gach duine atá mar chuid de phobal na Gaeilge a thaispeáin dúinn go bhfuil bealach eile ann. But, cosúil le Seán, mo theaghlach féin, mo sheanmháthair, bhí m'uncail, is cuimhin liom ag dul le mo sheanmháthair agus caithfidh go raibh mise, níl fhios agam cén aois a bhí mé ag an am, but is cuimhin liom ag siúl taobh le mo sheanmháthair agus í ag seasamh agus bhí sí iontach, iontach tinn ag an am agus bhí sí ag seasamh le comhartha ag barr Bhóthar Chluanaí agus is ise a chuir an cineál síol sin ionainn ar fad, i mo mháthair féin le rá go gcaithfidh tú seasamh in éadan na rudaí na cumhachtaí atá ag rá caithfidh tú a bheith beo ar an bhealach seo, bhí sise ag rá ní chaithfidh muid glacadh le sin. Agus bhí samplaí de sin fríd mo shaol ar fad ó thaobh mo theaghlach de, an phobail thart orainn agus an oideachas a fuair muid. Like. amharc ar na daoine a tháinig amach as Meánscoil Feirste, an difear atá déanta acu. So, ag iarraidh tógáil ar an chineál oibre sin agus ag teagasc, sílim an rud is tábhachtaí gur féidir linne a dhéanamh anois, seasamh le chéile mar phobal ach an oideachas sin a chur ar ár, ar ár bpáistí féin le rá, ní ghlacann muid leis sin, seo an cineál, na. cineál daoine muid, seo na luachanna atá againn agus nuair atá rud éigin ag dul i gcoinne sin, nach bhfanann muid inár dtost, go seasann muid le chéile agus go ndeir muid 'No' agus go seasann muid le chéile ar an bhealach atá an pobal ag iarraidh, ní ar an dóigh atá cumhacht á rá leat go gcaithfidh tú seasamh. Thig leat seasamh a ghlacadh ach ar an bhealach seo. ar bhealach iontach siosmaideach, caithfidh muidinne a rá, no, seo an dóigh atá muidinne ag dul é a dhéanamh. Bheith glórach. Bheith glórach agus muiníneach. Ní maith leofa nuair atá daoine glórach, tá eagla orm. Sin an t-aon dóigh go bhfaighidh tú aird ins an domhan inniu. Fionnuala, agus tú ag plé le feachtais a bhaineann le, b'fhéidir, cearta LADTQ, an mbíonn an Ghaeilge, go coinsiasach páirteach i bhfeachtas mar sin duitse nó an bhfuil tusa ag tógáil rud inteacht ó do chuid oideachais Gaeilge agus go bhfuil sé ábalta sort rud breise a chur san fheachtas, b'fhéidir, go an bhfuil tuiscint sa bhreis agatsa i gcomparáid le duine b'fhéidir a tógadh le Béarla ag feachtasaíocht?
Cinnte, like, is cuimhin liom an chéad uair domh ag dul isteach like cineál i spásanna agus i bpobal an LADT agus, like, tá sin, you know, gaolta go hiontach cóngarach le spásanna feimineacha chomh maith agus, em, ní raibh really cead agat a bheith ag caint fá dtaobh den chóilíneachas, ní raibh cead agat a bheith ag caint fá dtaobh de stair na tíre seo, em, rud a bhí bocht ar mire mar bhí an cineál nós seo ann, you know, gur spás neodrach. é i spásanna LADT agus you know ó is pobal ar lár muid cibé rud agus sílim so bhí an cineál nós seo ann you know gur gur féidir le rudaí a bheith neodrach in áit iarchóilíneach agus like ní féidir tá a fhios againn i gcónaí bíonn an claonadh ansin ar son an chóilíneachas so is cuimhin liom like nuair chéad chuaigh mé isteach agus so bhí an ceangal agamsa idir eh an Ghaeilge agus an feachtasaíocht. So shíl mise d'you know nuair atá tú ag labhairt nó ag plé faoin Ghaeilge, bíonn tú ag plé faoin feachtasaíocht, so gach duine a bhfuil bainte le feachtasaíocht, ba chóir go raibh siad báúil don Ghaeilge. Agus ní raibh really, bhí doicheall ann roimh an Ghaeilge sna háiteanna sin. But i gcónaí d'you know bhí an corrdhuine ann a bhí you know iontach radacach agus forchéimneach agus thuig siad an dóigh a n-oibríonn cumhacht. So bhí na pointí seo uilig ann le ceangailt agus is cuimhin liom comhrá le Marie Quiery agus bhí sise ag caint fá dtaobh de, leispiach ceannródaíoch mura bhfuil aithne ag duine ar bith uirthi but bhí sise ag caint fá dtaobh de múinteoir Gaeilge a bhí aici blianta ó shin agus bhí seisean, rinn seisean like staidéar domhain ar an ghnéasúlacht agus an Ghaeilge agus an rud a dúirt seisean ná fadó fadó ní raibh focal ann ag na Gaeil fá choinne daoine aeracha, mar ní raibh an focal de dhíth, mar ní raibh an cineál, ní raibh na normacha sóisialta seo ann, just thóg tú caidreamh le cibé duine a raibh suim agat ann, iontu. Agus is cuimhin liom ag an phointe sin, bhí mise ag rá, right, Caithfidh go bhfuil daoine eile ann a thuigeann seo agus tá athrú iomlán ar an scéal tagtha anois. Tá Queercal Comhrá againn agus tá go leor Gaeil aeracha atá cineál ag cruthú pobal ar leith a nascann cearta teanga le cearta gnéasúlachta. Ritheann sin le céill mar má amharcann muid ar na huirlisí smachta uilig atá ag an choilíneachas i ndáiríre, foréigean, comhéigean, sin na rudaí, sin na huirlisí céanna a úsáideadh in éadan na Gaeilge agus in éadan an pobal LADT. So ritheann sé le céill go mbeadh an ceangailt sin ann. Tá's agam an suim atá agat i gcúrsaí trasnachais agus fiú an dóigh a dtrasnaíonn an teangaidh feachtais éagsúla. bhfuil bearnaí go fóill le líonadh ag an Ghaeilge ins an saol LADTQ? Bhfuil bhfuil an Ghaeilge ag cuidiú le cúrsaí trasnachais nó bhfuil an Ghaeilge go fóill rud beag imeallach nuair a thagann sé go dtí achan duine a thabhairt isteach sa phobal sin? Ceist mhaith. Tá sé casta mar so sílim an chuid is mó againn táimid iontach glórach ar son na gcearta sin agus tabharfaidh mé sampla so I ndá mhíle is a seacht déag is cuimhin liom nó nuair a tháinig siombal an Dream Dearg amach chuir duine éigin an tuar ceatha taobh istigh ann agus bhí gach duine measartha tacúil ach bhí fear amháin ann, deacair doc, agus thug seisean amach agus dúirt seisean ba chóir go raibh muidinne ag cur béime ar an Ghaeilge agus an Ghaeilge amháin mar mura ndéanann muid sin you know beidh daoine ag tabhairt tacaíochta don phobal LADT agus déanfaidh siad dearmad den Ghaeilge agus tháinig gach duine ar ais tháinig mise you know nuair nuair a d'fhág sé an trácht sin bhí mise oh jeez like tá daoine ag dul aontú leis agus tháinig gach duine amach ina éadan agus thug sin cuid mhór misneach domh but sa taighde dochtúireachta a rinne mé um, you know rinne mé agallamh le cuid mhór cuid mhór ban agus d'you know bhí cineál frustrachas ann fá dtaobh do chúrsaí inscne níos mó ná cúrsaí LADT so sílim go fóill go bhfuil turas le déanamh againn maidir le cúrsaí inscne but sílim gurb é pobal na Gaeilge an pobal is forchéimnithí atá ann. sa tír seo agus gur chóir dúinn leas a bhaint as sin agus a bheith bródúil as sin agus sin a úsáid mar cineál springboard le pobal níos cuimsithí a bheith againn. Eoin, Mar mhac léinn in Ollscoil na Ríona, go leor cainte, go leor airde tarraingthe nach bhfuil na comharthaí dátheangacha in ollscoil ina bhfuil go leor teangacha éagsúla á labhairt, á dteagasc, á bhfoghlaim. Goidé chiallaíonn sé duitse mar chainteoir Gaeilge, mar Ghael atá ar an Ollscoil sin nuair nach bhfuil do theangaidh féin in airde ar sna ballaí agus ins na hallaí ansin? Yeah, I mean, bhuel, cealú cearta, like, an rud is suimiúil domhsa ná go raibh na comharthaí seo i bhfeidhm ó 1977 suas go dtí 97, bhí an ceart seo againn, ní ceist chointinneach a bhí ann ansin i leith an phróisis síochána. dúradh gur rud cointinneach arbh í an teanga. Is rud doiligh é fiú an comhrá sin a oscailt mar gheall ar rudaí cosúil le meon, b'fhéidir, i dtaobh an phobail eile anseo i spás cosúil leis an ollscoil ina bhfuil siad agus an chuid na hollscoile in ann sin a chaitheamh ar ais agat, I mean bhí sé fiú chugainn i 2017, 18, nuair a cuireadh tús leis an bhfeachtas seo, Dúirt, bhí an chancellor, nó an leas-chancellor, gur rud bagrach í an teanga. So, I mean, bhí sé doiligh cineál tuiscint a bheith againn ón tús ar an meon a bhí ag cuid na hollscoile, ach caithfidh muid déanamh cinnte gur iarsma de choilíneachas na Breataine í Ollscoil na Banríona, Ollscoil na Banríona atá ann. Tá an meon sin go fóill gach áit ar fud an champais, ní amháin i dtaca leis an Ghaeilge, fiú i dtaca le, feiceann muid cás na Palaistíne faoi láthair. Gabhadh triúr mac léinn ó Ollscoil na Banríona agus bhí cás cointinneach ann an gcuirfí amach iad nó an bhfágfaí iad agus faoi dheireadh tá siad sábháilte ach go fóill just feiceann muid cineál an iarsma sin den mheon coilíneach go fóill ag cuid na hollscoile. Ní rud úr ar bith do mhic léinn ar fud an domhain a bheith ag agóidíocht agus ag gardú faoi fheachtais. An bhfuil mórán suim nó eolas ag mic léinn nach bhfuil Gaeilge ar bith acu ar bhur bhfeachtas? An bhfuil a fhios acu go bhfuil seo ag tarlú nuair a chluineann siad Queen's nó Gaeilge, an bhfuil a fhios acu faoi nó an cuma leo, cuid acu? Yeah, cinnte. So, bhí litir oscailte scríofa againn chuig bainistíocht na hollscoile inar shínigh breis is 15 sochaí ón Aontas Mac Léinn, leis an tsochaí Bród ina measc, sochaí dlí agus rudaí ar nós sin. Sílim go bhfuil daoine i bhfad níos oscailte labhairt faoi faoi láthair mar gheall go bhfuil sé i mbéal an phobail le rudaí ar nós Translink agus eile. Um, ach tá an tacaíocht ann ar fud na hollscoile agus freisin fiú ag ceann de na léirsithe a bhí againn bhí fear bundúchasach ó mhuintir na hAmasóine, na Munduruku, um, ag labhairt agus um, labhair eisean faoin tábhacht leis an, ní amháin aitheantas teanga ach aitheantas. ceartaí bundúchasach. Bhí sé deas béim a chur ar an teanga Ghaelach mar teanga dúchasach an tír seo, ní amháin gur teanga oifigiúil atá ann ach an teanga dúchasach agus sílim gur thaitin sin go mór leis na daoine a bhí i láthair agus na meáin freisin. So.
Sheáin, ó thaobh na ngairdíní agus an obair a bhíonn ar siúl agat sa phobal, tá an pobal ina bhfuil tú bainteach leis, déanann daoine gníomh, níl daoine ina suí thart ag fanacht le duine inteacht eile tarrtháil a thabhairt orthu. labhair liom faoin meon sin ins an obair a dhéanann tusa leis na gairdíní go dtí gur thug sibh oraibh féin an pobal uilig a tharraingt isteach sa scéal. An bealach is fearr lena míniú ná an meon sin, na fréamhacha a chuir daoine insa seomra seo, an obair a dhéanamh, you know what I mean, agus go bhfásann an síol sin ach ní bhfásann sé gan cúram agus gan cúram thar na glúntaí agus sin an sórt meon a tugann ansin agus chomh maith le sin tagann sé amach as an sórt feachtasaíocht a bhímid ag déanamh i PPR. Cuirimid na ceisteanna ar chumhacht, thug muid an bhealach amach dóibh lá i ndiaidh lae arís agus arís agus arís agus just glacaimid an cinneadh, níl sé ag dul ag teacht ón áit sin. Níl an réiteach ag teacht ó na daoine sin, ón údaráis sin, ón rialtas sin. Anois, ní chiallaíonn sin go stopann tú leis an brú, nó go stopann tú an cheist a chur, nó go stopann tú a rá leo gur dualgais s'acu é, ach caithfidh tú d'fhorbairt féin a dhéanamh thart ar do rud féin agus, so, bhí an sórt dá rud sin ag dul le chéile. I PPR, bhí muid ag eagrú feachtaisí thart ar you know tithíocht, meabhairshláinte, dífhostaíocht le lucht siúil i Corcaigh agus Gaillimh agus Ciarraí, in Albain agus achan feachtas bhí sé mar a gcéanna ar bhealach, thóg muid pobal, thóg siad raic. bhrúigh siad ar na húdaráis agus ansin thosaigh an trickle ag teacht amach of, you know, investment here a bit agus bhí na bua againn, I mean, bhí na bua againn ach bhí muid ag smaoineamh i PPR i ndiaidh cúig bhliana déag den obair sin agus ag cur an modh oibre sin i bhfeidhm in achan áit ina ndeachaigh muid agus go raibh sé úsáideach agus gur bhain sé, bhí like síleáil ollmhór thuas anseo nach raibh muid in aice leis agus bhí dhá chúis nach raibh muid ag bogadh air, an ghéarchéim. timpeallachta, fiú go raibh muid, you know, tá muid ag tógáil daoine, but an géarchéim timpeallachta agus an an stuff seo, an stuff teicneolaíochta. So tháinig dhá eagraíocht eile amach as PPR, Rabble ag cruthú open source non-exploitative software sa dóigh is go nach gcaithfidh muid uilig a bheith piggybacking ar Elon Musk achan lá den saol chun feachtaisí s'againn a dhéanamh. So sin sórt suíomh streachailte amháin ina ndeachaigh Aoiligh G. Dessie Donnelly, ceannaire den chéad scoth agus feachtasóir den chéad scoth, agus bhí muid ag déanamh rudaí beaga eile nuair a bhí an cuimhin leat an school strike a tharla le Greta Thunberg agus so lenár bpáistí féin bhí muid ag déanamh rudaí le sin a dhaingniú. Chéad sort of soirée a bhí ann ná feachtas beag darbh ainm Múscailt agus bhí sé cosúil leis an stuif PPR. Eagraímid rud éigin, cuirimid brú, for a couple of concessions, but an rud a bhí de dhíth ná ár suíomh féin, ár talamh féin, ár áit féin, áit nár féidir, áit a bhfuil tú i mbun cúrsaí, i mbun cad é a tharlaíonn agus fiú murar leat an áit sin, fhad is go bhfuil tú, you know, is leis an Chomhairle Cathrach é but níor tháinig siad le cúig bhliain, like, so déanfaidh go maith. So sin an rud, sin an sórt meon óna tháinig sin uilig. agus i mo bharúil tugann sé deis duit dul fíor-fíor domhain in sa streachailt díchoilíniú níos faide ná an teanga le bheith ag smaointiú ar like nuair a amharcann tú ar an Sliabh Dubh ar chóir go mbeadh ina phluid de chrainn cad chuige nach bhfuil na crainn ansin. Cad é a tharla ansin agus cad é a tharlós amach anseo ins an tír seo agus so tabharann sé an deis duit sin a dhéanamh ach caithfidh tú a bheith, tá mise waffling anois, waffle doesn't do it, caithfidh tú a bheith practical. Caithfidh tú dul na síoltaí a chur, caithfidh tú dul an obair a dhéanamh, nó ní féidir leat é a dhéanamh ins an gheimhreadh, caithfidh tú cur ins an earrach, nó ní bhainfidh tú ins an fhómhar. So an stuff fíor fíor practical, fíor fíor fréamhaithe sin agus sin an gníomh lá i ndiaidh lae ina mbíonn daoine páirteach ann.
Char streachailt nó char fheachtas a dtagann toradh air agus tá sé thart. Nuair atá tú ag caint ar chúrsaí timpeallachta agus aeráide, níl deireadh leis. Is rud do na glúnta agus na páistí agus na daoine atá le theacht atá ann. Agus cuid den togra atá agaibh, tá tábhacht agus tá cineál béim ar leith ar an mheabhairshláinte, ar an leigheas, ar an cneasú atá le fáil ag daoine as a bheith ag obair leis an talamh, go gceanglaíonn siad leis an áit. go dtógann siad seilbh ar ais ar an áit, bhfuil sibh ag foghlaim do na páistí seo dóigh go n-oibríonn feachtas agus leanfaidh sibhse tabhairt cúram don don talamh seo agus go bhfásfaidh rudaí maithe as sin?
Déanaimid rud beag le na páistí ag síolbhuamáil so go cuireann siad síoltaí, créafóg agus giota beag cré le chéile agus go n-aimsíonn siad suíomh agus go gcaitheann siad na síolbhuamaí air, ansin fásann na. plandaí dúchasach, ach ag déanamh an ghnímh sin, rud beag simplí agus is craic den scoith é, like, you know, is prácás é agus, you know, rudaí ar mire agus, well, bhí, I mean, an suíomh beag a thosaigh Ferdie agus na páistí a déanamh i, i mbliana, is suíomh é do theaghlaigh Bhaile Uí Mhurchú a chaill clann s'acu, like, ag, a, faoi chois na Sasanaigh. Agus bhí siad ag iarraidh seilbh a ghlacadh ar an suíomh sin through fair means. Ar feadh tamall fada, and getting waffle. Ansin rinne muid gníomh beag ar feadh cúpla mí ansin le páistí. Tháinig na síoltaí suas, tháinig na plandaí dúthaigh suas. Dúirt muid leis an housing executive, they've always been growing there mate, ná gearr iad siúd, tá na beacha ar bís.
Agus cúpla lá ó shin bhog muid istigh leis na teaghlaigh agus thóg muid na struchtúirí eile atá ag dul ar an suíomh. Sin achan duine sa phobal. bainte le rud éigin, everyone has their part to play, you know what I mean? Achan duine sa streachailt sin ag déanamh giota beag agus ní chaithfidh sé a bheith in a total drag, like, you know what I mean? Like, is craic den scoth é come on, níl rud ar bith níos cumhachtaí ná an timpeallacht thart ort a athrú agus do phobal a déanamh níos fearr agus a chuidiú. So, mothaímsa tá rud éigin ann, níl sé scríofa seans go bhfuil you can probably do a couple of PhDs on it or whatever but tá rud éigin ann agus sin an rud atáimid ag díriú isteach air agus táimid anois sort of fréamhaithe agus nascaithe le gairdíní cosúil leis sin níos mó ná tríocha fud an chathair seo. Seacht ceann atáimid díreach ag reachtáil ins a' chathair seo agus na céadtaí céadtaí páistí a' gul fríd agus daoine eile a' gul fríd achan bhliain so tá rud éigin ann agus just tughann sé, I mean is breá liom é you know what I mean is breá liom a déanamh is craic den scoth é. Agus beidh lorg, beidh a lorg sin le, le feiceáil fosta. Nuala, ag obair le daoine, le pobail atá imeallaithe, b'fhéidir go háirithe le mná atá imeallaithe, cad é an dóigh a gcuidíonn a dhul amach ar na sráideacha nó amach i measc an phobail amach i mbun gnímh dhírigh, cad é an dóigh a gcuidíonn rud mar sin le cearta a éileamh nó le cearta a lorg, an b'é an feiceálacht atá ann?
Bhuel, feiceálacht, ach ó thaobh rud éigin iontach pearsanta de, nuair atá tú ag. ag amharc nó ag feiceáil daoine atá faoi chos nó atá imeallaithe, cruthaíonn sé mothúchán ionat. Thig leat éirí, thig leat a bheith iontach éadóchasach faoin dóigh a bhfuil an saol faoi láthair, like ag amharc ar cheist na teanga, ag amharc ar cheist daoine atá anseo ar lorg tearmainn, Thig leat a bheith iontach éadóchasach but an rud a dhéanann an fheachtasaíocht ná tógann sé dóchas, tógann sé pobal thart ort agus nuair atá pobal thart ort tá creideamh níos fearr agat féin ort féin, tá's agat go bhfuil tacaíocht agat, dá mba rud é go bhfuil rud éigin ag dul in olcas. go bhfuil daoine thart ort le cuidiú leat agus sílim go, nach gcuireann muid luach ceart ar an taobh sin den fheachtasaíocht. Faigheann tú an dóchas sin atá iontach, atá, nach bhfuil really ann sa saol faoi láthair. Cuidíonn sé chomh maith mar glacann muidinne leis mar Ghaeil go bhfuil gach duine tacúil, ag tacú. le teifigh nó iarrthóirí tearmainn agus ní fíor sin. So, tá sé iontach, iontach tábhachtach go bhfuil na comharthaí seo, comhráití seo ag dul ar aghaidh idir an phobal agus go bhfuil siad luaite arís agus arís gur seo na luachanna atá againn mar Ghaeil. Ní thig linne a bheith ag dul amach agus ar lorg cearta s'againn féin. gan a bheith ag amharc ar gach ceart daonna, is ionann iad. Ní thig leat difear a dhéanamh. Tá cuid acu níos tábhachtaí ó thaobh bia, ó thaobh tithíocht de, but is ionann iad uilig agus má titeann ceann amháin, beidh siad uilig mar dominoes. Tá's acu daoine i gcumhacht, tá's acu go bhfuil an chumhacht sin acu le ceann a bhaint, bainfidh siad ceann eile. Sin mar a oibríonn siad. So ag seasamh le chéile ó thaobh cearta gach uile duine. gur sin an bealach chun tosaigh. bhfuil sé tábhachtach go mbeadh an Ghaeilge aitheanta nó feicthe mar theanga atá frithchoilíneach agus fáiltiúil roimh imircigh nó anois tímid an eite dheis daoine ag úsáid leaganacha Gaeilge dá gcuid ainmneacha, ag cur ainmneacha Gaeilge ar pháirtithe atá i gcoinne teifigh, atá i gcoinne mná atá i gcoinne cuid mhór cearta bunúsacha bhfuil sé tábhachtach mar Ghaeil go gcaithfimid cineál sórt aibhsitheoir a chur agus a rá no táimid ar son na gcearta achan cheart do na daoine ar fad ní do na Gaeilgeoirí. Yeah agus sin an rud, an eite dheis ag glacadh seilbh ar ár amhráin, ag glacadh seilbh ar an bhrat atá, brat na hÉireann, cuireann sé fearg ionainn. ar fad agus sheol muid an chairt fhrithchiníoch, rud atá thar a bheith tábhachtach agus gur chóir go raibh muid uilig iontach glórach faoi mar tá muidinne a rá agus tá sé ag tarlú anseo, cuireadh brat na hÉireann suas taobh le teach s'againne agus ní Gaeilgeoirí a chuir in airde é nó ní daoine atá ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn nó an cultúr a chothú, seo bréaga ar fad atá an eite dheis ag úsáid. An teanga a úsáideann siad, tá sé iomlán, is bréag iomlán é, cluineann tú the illegals, níl duine ar bith, tá an ceart ag achan duine, mar a bheadh againne dá mba rud é nach raibh muid inniu sábháilte sa tír seo, goil agus tearmann a lorg i dtír eile. So caithfidh muid cur i gcoinne an cineál teanga sin agus tosaíonn sé le comhráití inár bpobal féin, inár dteaghlaigh féin, lenár chairde, caithfidh muid a rá, ní, ní, ní ghlacann muid leis an gcineál sin teanga agus seo an rud a ligeann do na huafáis tarlú, do na mná atá ag siúl thart ar na bóithre seo, atá daoine ag baint na hijabs astu, Sin an cineál, sin mar a thosaíonn sé, an síol beag sin suas dúinne a bheith iontach glórach faoi na luachanna atá ag Gael, cad é an rud a chiallaíonn sé a bheith i do Ghael agus má tá siad sin ag iarraidh teacht agus cuidiú leis an chultúr a dhaingniú, fáilte rompu but níl muid ag glacadh leis an rachmas sin agus caithfidh muid a bheith iontach, iontach soiléir faoi sin. gur rud uilíoch atá ann d'achan duine. Fionnuala, Go minic tá tusa ag plé le hábhair atá thar a bheith, b'fhéidir go gcaithfidh tú bhíonn tú oscailte agus tú ag caint faoi nó tá leochaileacht ag baint leis. An an mbíonn sé doiligh corruair an fheachtasaíocht a fhágáil agus a dhul ar ais chuig do shaol pearsanta nó an an gcaithfidh tú cuid mhór díot féin a thabhairt i bhfeachtais áirithe, tá mé ag smaoineamh ar daoine le linn Repeal agus na feachtais do pósadh comhghnéis agus rudaí mar sin? nuair atá tú i do ghníomhaí, níl really scarúint ann ón ghníomhaíochas agus do shaol pearsanta mar bíonn do chuid cairde is gníomhaithe iad, like bhí, sin an dóigh a raibh sé domhsa but yeah like bhí, bhí sé go han-trom i rith Repeal mar gheall ar na scéalta pearsanta but i ndiaidh den reifreann, Sin an fáth a bhí an vóta chomh hard, mar gheall ar na scéalta pearsanta so. Tá siad chomh cumhachtach sin. But glacann siad cuid mhór asat chomh maith. Agus is cuimhin liom like bhí, bhí cúpla leathanach ar Facebook, you know, a bhí ag foilsiú na scéalta agus choinnigh siad ag dul. i ndiaidh an reifrinn mar bhí an oiread sin backlog ann de mhná sa tír seo a bhí scéal acu maidir le bheith ag taisteal. Do na mná sin, níl baint acu leis an ghníomhaíochas níos mó mar bhí siad iomlán dóite amach agus sílim go bhfuil go bhfuil cineál ceacht ann ansin maidir leis an tábhacht le pobal a thógáil mar like san áit seo, mura bhfuil tú bainte le feachtasaíocht níos mó, is féidir leat go fóill dul isteach sa Chultúrlann nó thuas ag Anam agus do chairde a fheiceáil agus a bheith ag brath ar dhaoine eile. Ní raibh sin ann sa deisceart mar bhí sé cineál, mhair an feachtas sin b'fhéidir deich mbliana. Ba ghréasán de dhaoine aonaracha a bhí ann, ní raibh, you know, ní raibh áit acu a bhí siad lonnaithe, an rud a bhí tusa ag rá Seán, like an tábhacht le áit a bheith agat agus seilbh a bheith agat ar áit, le go féidir le daoine dhul agus sos a bheith acu agus a bheith brath ar dhaoine eile. Agus sílim sin an fáth a bhfuil pobal na Gaeilge chomh fadtéarmach sin agus go bhfuil muid ag fás mar tá na, na háiteanna seo againn le, le sin a, a chothú. An bhfeiceann tusa sin Seán nuair atá tá sibhse lonnaithe thuas ansin in aice leis an tsólann ar Bhóthar na Carraige Báine. Tá Glór na Móna in aice libh, tá pobail thart oraibh atá fite fuaite libh. Tá tú ag dul síos ag an siopa agus feiceann tú duine a bhfuil tú i mbun feachtais leo fosta. You know, an bhfuil sé deacair corruair tú féin a scaradh ó sin nó an gcuireann sé as duit ar chor ar bith?
Déarfainn gur teannas é i gcónaí agus go gcaithfidh tú a láimhseáil. Bhí deis agamsa taisteal agus bualadh le gníomhaithe fud fad an domhain le linn PPR. Achan áit ar domhan tá daoine ag láimhseáil an teannas sin, the burnout versus the grief agus an tactic versus the straitéis agus an machnamh. So níl 's agam an bhfuil golden ticket ag duine ar bith leis an teannas sin a láimhseáil. Ach caithfidh daoine na ceisteanna a bheith ag cur orthu féin i gcónaí, you know, I mean, an bhfuil an rud atá mé a déanamh anseo, an bhfuil sé úsaideach, domhsa, dóibh, dúinn, nó an bhfuil mé just ag brú cnaipe atá mé ag brú le tamall fada. Agus ghlac mise píosa mór den athrú domhsa le PPR agus Gairdín an Phobail, sheas mise thiar, thiar ó job agus bhí sin le bheith níos cóngaraí do mo teaghlach chomh maith, you know what I mean? Agus eh. agus do bean chéile den scoil agam cáim b'shin ar fhad. Sin cara sin cara sin cara suici is í ansin so you see you see report ar ais. So but no sheas mise siar agus píosa mór de sin ná a bheith cóngarach do mo mhac beag mar bhí mé ag bogadh sixty hours a week agus Caitlín ag bogadh sixty hours a week, you know what I mean? Agus bhí sin cinneadh a ghlac muid so eadrainn. le sin a dhéanamh. But chomh maith le sin, bhí mé ag iarraidh sórt mo chloigeann a chur istigh ins na gairdíní agus cá raibh sin ag dul. So thug sé an, ar bhealach amháin bhí tú ag seasamh siar, ar bhealach amháin bhí tú ag cur cos chun tosaigh agus just ag láimhseáil an teannas sin i gcónaí. Má tá an Golden Ticket ag duine ar bith ar sin, má tá an freagra ag duine ar bith ar sin, is an chéad duine thú.
Nuala duit féin agus tá's agam tá tú páirteach go háirithe i láthair na huaire, níl duine ar bith ábalta é a shéanadh ach na huafáis, an cinedhíothú atá tarlú ins an Phailistín le Mothers Against Genocide agus ní thiocfadh leat fiú a bheith ag riar leathanach gan amháin a bheith b'fhéidir ag eagarthóireacht nó ag scríobh nó ag foilsiú nach rachadh sé i bhfeidhm ort nach bhfanann na rudaí seo leat. An. An bhfuil sé tábhachtach go bhfuil líonra daoibh ann nach duine amháin atá díreach i mbun an leathanaigh agus go bhfuil an comhthacaíocht sin ann agus duine le cluas éisteachta a thabhairt dá chéile?
Cinnte, agus dóigh amach sin tagann sin agus tagann sé ag amanna difriúla do dhaoine agus tá's agat i gcónaí gur féidir leat sin a rá, agus sin rud amháin a rinne cineál a bhí mise iontach, iontach tiomanta ón tús le Mothers Against Genocide ach go háirithe, go raibh an ghné cineál pobail agus tacaíochta sin ann ach go raibh muid ag cur rudaí eile ar fáil, like bíonn ranganna rialta againn ar líne de chineál ciorcal roinnte a chuirfinn air. Nuair a roinneann daoine cad é mar atá siad ag mothú, déanann muid sin uair sa mhí mar tá muid scaipthe ar fud tíortha anois, but go mbíonn an spás sin ar fáil do dhaoine le roinnt cad é mar atá siad ag mothú, go bhfuil an yoga, bhí an ghné sin iontach tábhachtach domhsa chomh maith ó thaobh amharc i ndiaidh na daoine a bhí, cúram a thabhairt dá chéile mar ní mbeadh siad ag tabhairt aire, tá daoine eile a dhéanamh chomh maith but go raibh na deiseanna ann le roinnt le daoine eile cad é mar a bhí tú ag mothú an raibh ort céim a thógáil siar mar más rud é go raibh is cuimhin liom Caoimhe Butterly ag cur síos air mar chór má caithfidh tusa sos a thógáil de do ghuth, go mbeidh duine éigin eile ag ceol ar do shon agus gur an gréasán sin, an gréasán tacaíochta sin an rud a choinneoidh ag dul muid agus an rud a choinnigh ag dul muid. Ní amháin an ióga, bhí ealaín mar chuid iontach, iontach tábhachtach dúinn. Bhí muid ag déanamh, ní mise but daoine eile ag déanamh like embroidery agus rudaí mar sin so sílim ag amharc air, yeah. Oibríonn cuid rudaí le garraíodóireacht do chuid daoine, siúl, rith, cibé rud a thugann an sos sin duit. But go raibh an spás ann le tacú le chéile i measc na huafáis atá muid ag feiceáil agus gan sin nach mbeadh muid ábalta coinneáilt ag gabháil. Sin ráite go maith agat, sílim Ag amharc oraibhse uilig tá sibh bainteach leis an Dream Dearg. Tá mé cinnte go bhfuil chóir a bheith achan duine agaibh sa tseomra seo i ndiaidh a bheith ar agóid, ar fheachtas, ag agóidíocht ar líne. Ní chaithfidh achan duine a ghabháil ar na sráideacha. Tá daoine ag roinnt rudaí, tá daoine nach bhfuil ábalta an teach a fhágáil agus tá siad ag léiriú dlúthpháirtíochta le go leor cúiseanna ar go leor bealaí. Agus cé go bhfuil an saol agus tá an domhan éadóchasach go maith ag amannaí. Deirim i gcónaí é nuair a thagaimse anseo, nuair a thagaim go dtí Béal Feirste, nuair a thagaim go dtí imeachtaí Gaeilge. Aithním an, an cineál, an fuinneamh sin atá ag rith fríd chuislí daoine ag iarraidh rud inteacht níos fearr a bhaint amach agus gan duine ar bith a fhágáil chun deiridh, achan duine a thabhairt leo ag iarraidh rud inteacht níos fearr a bhaint amach. Agus tá súil as agam, an chéad uair eile a bheas caint mar seo á reáchtáil, b'fhéidir go mbeidh Coimisinéir Teanga ceaptha, b'fhéidir go mbeidh dea-scéal ann ó thaobh sin de agus b'fhéidir go mbeidh rudaí ag éirí níos dóchasaí, ní hamháin ó thaobh cearta teanga de ach ó thaobh cearta achan duine atá ag iarraidh rud inteacht níos sábháilte agus níos cothroime a bhaint amach.